Sa Regione dat binti dies de tempus a su Comune de Nùgoro pro aprovare su bilànciu consuntivu duamiza e bìndighi e de previsione duamiza e sèighi chin unu decretu de s'assessore a sos entes locales notificadu su bintisete de làmpadas. Su sìndicu Soddu rispondet a su documentu de sa Giunta chin d-una nota. A nois puru nos fit agradiu de dare unu tempus pretzisu a s'amministratzione regionale in mèritu a s'aplicatzione de sas normas, ma no est fàtzile. S'aprovatzione de su bilànciu l'amus a fàghere intro de su tempus chi nos an impostu pro more de s'impinnu responsàbile de sa magioràntzia chi oje guvernat sa citade, diat èssere educadu, sighit su sìndicu Soddu, chi però s'amministratzione regionale puru rispondat a sas richiestas de su Comune fatas a in Nadale de s'annu colau, Si a su sìndicu de Nùgoro l'aian acordadu a su mancu una parte de su chi at pediu, comente an fatu in passau pro amministratziones locales prus bonassortadas, s'istrutura amministrativa si podiat impinnare chin prus aficu a tancare su bilànciu de previsione e consuntivu, at concruiu Soddu, dande rispostas prus lestras a sa comunidade nugoresa. A pustis de su decretu de sa Regione, Pierluigi Saiu cussizeri de Uniti per Nuoro chin d-una nota intervenit in sa chistione de sos ritardos de s'amministratzione in s'aprovatzione de sos documentos contàbiles. Saiu ammentat chi Nùgoro est s'ùnicu capuluogu sardu a no aer galu aprovadu su rendicontu duamizebìndighi e su bilànciu de previsione duamizesèighi-duamizedecheoto mancu chin-d-un'ischema de giunta. Su cussizeri sutalìniat chi s'iscadèntzia pro aprovare sos duos documentos contàbiles fit duos meses faghet e in custu tempus su sìndicu Soddu e s'assessore cumpetente sunt abarrados a sa muda chentza dare crarimentos subra a tempos de aprovatzione de su rendicontu e de su bilànciu de previsione. Su cussizu e mescamente sa citade ant diritu de ischire pro ite galu sos documentos non sunt istados aprovados, ite b'at capitadu e de chie sunt sas responsabilidades. Pro Saiu. Unu comune importante che a Nùgoro non podet atzetare, sena narrer nudda, su fatu de no èssere in gradu de aprovare su bilànciu chi serbit a sa comunidade. De cando b'est custa amministratzione sa secunda borta chi semus intre sos comunes pagu virtudosos e no andat bene, at nadu Saiu. S'annu passadu puru sa Regione aiat notificadu un àteru decretu pro obrigare su comune a aprovare su bilànciu. S'annu passadu s'iscusa fit chi s'amministratzione fit in pessu intrada e sas responsabilidades fin su prus de chie bi fit prima. Cust'annu est diversu, su tempus pro imparare ch'est acabbadu e sa neche non li a podene ghetare a àtere. A pustis de meses de mudore, si torrat a faeddare de su pianu de rilanciu de su territòriu de Nùgoro, chi si depiat firmare a primos de frevàriu e chi diat dèpere permìtere a sa Sardigna de mesu de àere dinare pro unos cantos setores cussiderados netzessàrios pro evitare chi s'ispopolamentu e sa crisi facana unu desertu. Eris sa Giunta regionale, a segus de sa proposta de su presidente Pigliaru, at aprovadu sa delìbera de indiritzu de su pianu chi interessat totu sos comunes de sa provìncia de Nùgoro, chi seiat sos àmbitos prioritàrios e sas ideas progetuales essias dae sos addòbios cumintzados in frevàgiu de su duamiza e bìndighi intre sa Regione e sas rapresentàntzias istitutzionales, econòmicas e sotziales de su territòriu. Sas chistiones prioritàrias sunt chimbe, iscola, ambiente e cultura, cumpetitividade agroalimentare, servìtzios de àrea vasta, manifaturieru annoadore e infrastruturas pro sa crèschida. Dae meses, istitutziones locales e fortzas sotziales sunt isetende su via lìbera pro custu pianu chi at a disponimentu chimbanta milliones de euro, a sos cales s'annanghen bintunu milliones de euro pro infrastruturas e bintiduos pro su cumpartu industriale. S'ùrtimu addòbiu, totu paris, l'ana fata in jannàriu, S'ispera fit de ammaniare totu sos bandos pro làmpadas e assignare su dinare in capidanne, ma oramai non s'acudit e sas proceduras s'an a trantzire de una paja 'e meses. Perìculu iscampadu. Sun sas paràgulas chi Roberto Deriu, cussizeri regionale de su PD, at impreau faveddande de su ritiru de su desinnu de leze chi pertocat sas modificas a su regime chi regulat sas tassas regionales supra su diritu a s'istùdiu universitàriu. Sa discussione de sa norma, presentada dae su capugrupu de su PD in Cussìgiu regionale, Pietro Cocco, e firmada dae totu sos àteros capugrupu, si depiat aprovare eris, Su capogrupu democràticu at nau chi ch'est istada ritirada ca non b'aiat copertura finantziària. In realtade fit unu desinnu de leze de sa Giunta regionale, at nau Roberto Deriu, chi at presentau un'emendamentu a sa norma e segunde Deriu fit unu provedimentu penalizante pro sos istudentes. Fit unu testu male fatu, in presse, chi podiat cajonare dannos mannos fachende pèrdere bellu unu millione de bursas de istùdiu, at concruiu Deriu, Est istada però un'ocasione pèrdia ca chin s'emendamentu meu si podiant aumentare sos nùmeros de sos chi podiant godire de sa bursa de istùdiu. Ch'est acabadu custu manzanu chin sos esames finales de cualìfica, su cursu de primu livellu de allenadores de sambo, fatu in Nùgoro in sa palestra de s'iscola mèdia de Furreddu, gràssias a su traballu cumpartiu de sa Federatzione Internatzionale Italiana chin su Gigliotti Team chi si podet bantare de àere unos cantos atletas a livellu europeu. Su Sambo est un'arte martziale naschia in Rùssia, in sos annos de sa Rivolutzione Soviètica, pro difesa personale chentza armas de sos sordados de s'Armada Ruja. A su cursu ant partecipadu dòichi allievos de tot'Itàlia e una paja sardos puru. Gràssias a custos allenadores nobos, Medas prus sardos an a poder fagher custa disciplina e in sos annos imbenientes si podet pensare a maniare sos campionados regionales.